an balima bamanankanmɛnnaw nin ye aw ka bamanankan kunnafoni a waati o selen an bɛ bi bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na min ye dɔgɔkun tɛmɛnen mali kerecɛnw ka jɛkulu dɔ wulila ka taa haut conseil islamique maa ɲɛmaa ka so n'o ye a seyidi sherif usumani madani hayidara ka taa badenya foli ani sinjiya foli k'a kɛ a la ka sanga ni a ka san bi wɔɔrɔ ani seeginnan o anniversaire mun kan ka na nin dɔgɔkun yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ ninnu kerecɛn kɔfɔlen ninnu o y'a jira k'a fɔ ko mali ye bɛn ani kelenya diinɛ jamana de ko malidenw ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o ye olu hakilinata ye kɛrɛnkɛrɛnnenya u ye min sɔrɔ an ka cɛkɔrɔba bolo n'o ye a seyidi sherif usumana madani hayidara bi bi in na ni ale ye mali haut conseil islamique maa ɲɛmaa ye ka wuli ka taa foli kɛ a la o taatɔ o taara bibulu ani enveloppe ta k'a di a seyidi sherif usumana madani hayidara ma ka foli kɛ a ye ani ka dugawu don kɛ a ye jango a bɛ baara min na jamana in kɔnɔna walasa bɛn ani kelenya malidenw ka se ka don da kelen fɛ diinɛ ma bɔ diinɛ na an ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ walasa min ye bɛn ani lafiya o ka se ka don an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ ninnu kerecɛn kofɔlen ninnu o y'a jira k'a fɔ ko jɔnwala olu kɔni hakili sigila bi bi in na ka sanga ni haut conseil islamique maa ɲɛmaa a bɛ ka baara min kɛ mali diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ walasa malidenw ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ walasa bɛn ani lafiya mali mako bɛ min na bi bi in na u ka se ka da kɛnɛ kan o taatɔ an b'a jira aw la k'a fɔ o kɔni bibulu ani ka don k'a fɔ enveloppe ni k'o di an fa ani karamɔgɔ ma n'o ye a seyidi sherif usumana madani hayidara bi bi in na ni ale ye haut conseil islamique maa ɲɛmaa ye an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ min ye jamana maa ɲɛmaaw ye transition Asimi Goyita a n'a ka cɛdenw an b'a jira aw la k'a fɔ o kɔni référendum ni ka a don sigi référendum min n'a kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na juin kalo tile tan ani seegin san ba fila ani san mugan ani saba wele bɛ bila malidenw ma ka taa u hakilinata jira jamana yɛrɛ constitution yɛrɛ kan walima n sɔnna ou bien n ma sɔn min laɲinina an ka jamana maa ɲɛmaaw de fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ min ye juin kalo tile tan ani kelen ye san ba fila ani san mugan ani saba min ye sɔrɔdasiw olu bɛna o ka a vote nin k'a kɛ nka min ye référendum ba yɛrɛ ye jamana kɔnɔdenw sivilakaw olu ta mun sigilen don juin kalo tile tan ani seegin san ba fila ani san mugan ani saba an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ a ko kɛlen min ye CEDEAO fo ka taa bila union africaine fo ka taa bila min ye nanzara jamana caman de bɛ o y'u ka nisɔndiya jira ko yɛrɛ kan ka sanga min ye ka don k'a fɔ asimi goyita a n'a ka gouvernement o bɛ ka nɔba de bɔ nin waati na ka se ka référendum nin k'a labɛn an bɛ dugawu de kɛ sa ala ka don kofɔlen fara an si kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ taa burukinafaso jamana kɔnɔ an b'a jira aw la k'a fɔ nin waati in na min ye burukina faso kɛlɛkɛcɛw o kɔni bɛ o kɛlɛkɛ sen kan ka se ka danga maa jugu la burukinafaso jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ka sanga ni Corée du Nord ani burukinafaso olu ka bɛn ani kelenya jango bi bi in na burukinafaso o bɛ ka teriya mun ɲini Corée du Nord fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ o kɛra sababu ye ka maramafɛn caman de di burukinafasokaw ma ka se ka capitaine Ibrahim Traoré ka se k'a dɛmɛ a ka se ka maa jugu kɔni kɛlɛ ka bɔ a ka jamana fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ o kɔnɔna na a kɛra sababu ye ka maramafɛn caman de di burukinafaso kɛlɛkɛcɛw ma min bɛ kɛ sababu ye k'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ in ka se ka kɛ ka ɲɛ o ka se ka se sɔrɔ kɛlɛ in na cogo min na Corée du Nord ani burukina faso min ye ko Corée du Nord président n'o ye Kim Jong kɛra sababu ye ka maramafɛn caman ni k'o di burukina fasokaw ma a ko kɔni kɛra nisɔndiya ye burukina fasokaw bolo an bɛ don min na fɔ bi bi in na a bɛ kɛ sababu ye o ka se ka se kɔni sɔrɔ maajugu kɔni kan burukinafaso jamana yɛrɛ o kɔnɔna na halisa burukinafaso kibaruya nasira kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ min ye burukinakaw olu kɔni sigan bɛ jamana dɔ la jamana min n'a kɔni bɛ ka dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɔni ta ka ɲɛsin maajugu ma u ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na a ko fɔlen burukinafasokaw y'a jira k'a fɔ maa si nɔ tɛ abada ko faransi ka kɛlɛkɛcɛw don kɛrɛnkɛrɛn ani faransikaw olu de bɛ ka dɛmɛ ta a ko kɔni ma se ka dayɔrɔ kɔni sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn na Niger Faransi sɔrɔdasiw minnu kɔni dalen bɛ Niger an b'a jira aw la k'a fɔ a ko kɔni ma se ka bɛn olu ma janko ko Burkina Faso gouvernement k'a kɔni bɛ ka tɛgɛkɔni kɔni sin olu la k'a jira k'a fɔ k'olu kɔni bɛ ka maa juguw kɔni dɛmɛ an b'a jira aw la k'a fɔ attaque mun kɛra nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na mun kɛra Burkina Faso yɛrɛ kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko avion dɔ de nana ka na munumunu dugu yɛrɛ o sanfɛ, a ma tɛmɛ waati damadɔ kan, maa jugu nana bin dugu yɛrɛ kan f'a kɛra sababu ye ka min ye sɔrɔdasi maa 40 bɔ ɲɔgɔn k'olu bɔnɛ o ni na, o de kama Burukina Faso gouvernement kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni sigan bɛ jamana dɔ la, o sigiɲɔgɔn jamana dɔ min kɔni bɛ ka dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin ɛ maa juguw ma walasa olu ka se ka dankari olu ka ɛ lakana ani olu ka ɛ sigikafɔ la Burukina Faso jamana yɛrɛ o kɔnɔna na Bi bamanankan kunnafoni an b'a kuncɛ ni min ye o de ye Côte d'Ivoire jamana ye an b'a jira aw la k'a fɔ sibiridon n'o bɛnna mɛkalo tile wɔɔrɔ ma san ba fila ani san mugan ani saba min ye accident dɔ o kɛra Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ o kɔnɔna na nin accident in a kɛra sababu ye ka maa naani bɔɲɔgɔn k'olu bɔnɛ o ni na a kɛra min ye Yamoussoukro an b'a jira aw la k'a fɔ ani an b'a jira aw la k'a fɔ ani Yakro cɛ ye kilo bisegin bɔɲɔgɔn ye maa naani bɔɲɔgɔn olu kɔni bɔnɛna o ni na a jira k'a fɔ ko mobilitigi kɔni k'i k'a dɔn k'a fɔ k'a tun bɛ ka mobili boli fanga na a kɛlen min ye jamana lakanabaaw olu kɔni fɛɛrɛ kɛ ka se ka wuli ka taa ka taa nin yɔrɔ kofɔlen na maa naani bɔɲɔgɔn olu kɔni bɔnɛna o ni na an bɛ dugawu de kɛ sa ala ka o kisi nin ɲɔgɔnna caman de ma nin kɛra bamanankan kunnafoni an sera ka min sɔrɔ k'a lase aw ma ka sanga ni waati na cogoya ye an b'a fɔ sa a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ